tata anyị na-ewehela unu ife gbasịrị ndị anịọcha na ndị oshimili nke anyị na-akpọ izu anịọcha oshimili nji oge na-asị ndị ncha na-achị anyị n'obodo dị iche iche dị na anịọcha oshimili na-ekene unu ndị ncha ndị olinzele dị iche iche onye na nzele onye na nzele na-asị ndị mụọ m nri oji ogu unu na-asịkwa ndị nne anyị ọmụ ọmụ nụ imilikiti ndị mmadụ na-ejizi ụgwọ kịta ji ụgwọ nụ adị elu ike na-akwụ and o metụtara ndị imilikiti ndị mmadụ bụ ndị anịọcha na oshim- na ndị oshimili ya ka nji sị na mụ na ụnụ ga-anọta tata pịa ya bụ okwu ji nji aka na ndị nne na nna na-ege ntị kpọọ nụ ụmụaka ụnụ ka wa nọchime nso ka wa na-anụkwa ka ọ ghara ịbakwa na ya bụ ọnwụnwa ya bụ na ife anyị ga-enwe ịmụha tata oshi nne oshi nọ nne nke izi bụ na iji ụgwọ izi ego o tegari o bido ọ bụna tata ka o bido ndị mmadụ na-eji ụgwọ ndị mmadụ na-ezi ego mana ife dị na ya bụ na i zili ya bụ ego maọbụ i ji ụgwọ ka ka i si ị ga-elukwa ike kwụchiesie kị bụ isi oke ime i ji bụ na i je ga-ezili ego kị ka i ji ya ga-eme ya ka anyị na-enecha anya n'ụbọchị nke tata nke izi m na-achọ ịgwa ụnụ na ụnụ malị na obodo si ike kịta onye ọbụla na-ekwu na naijiria si ike obodo anyị bụ naijiria na ife ncha si ike ife gala mana anyị mazikwa na n'obodo anyị bụ naijiria naijiria ndị government wa na-eji ụgwọ wa na-eji ego jekwa dịka jee zile ego n'obodo ọzọ jee World Bank zile ego mana ife anyị na-achọ ịchọpụha bụ ọ dị mkpa izile ego ọ dị mkpa maka ọ bụ na obodo anyị ya bụ naijiria wa ga-emekwa ezigbo ife bụ na ego ego ego eshi nne wa ga-ejeje were ego bile ego na ofu ebe jikwa nwayọọ na budget ị ma na wa na-eme ife a na-akpọ budget ịkwadome ka wa ga-esi ji ego lụọ ọrụ na ahọ ụfọdụ elo na o nwe ebe government dome ya bụ ego mana o nwene ebe wa dome ọ bụ nọọ na ego wa na-enweha na ife dị iche iche na tax na anyị na-akwụ ndị mmadụ ego ka na-afịa na ebe dị iche iche wa si enweha ya bụ ego ya bụ na ọ bịazịa wejizie nwayọọ nwayọọ na-akwụ a maọbụ ji nwayọọ na-eme ife wa chọ imeli anyị and izi ego anyị na-ekwukwa maka ya ọ bụ na sọ gọọmenti na-ewe ya bụ ego anyị afụkwa na ụmụ ọgaranya ndị ọgaranya ndị ji ezigbo ego na naijiria be wa na-ezi ego fụkwa ndị ọ bụ na wa na maneji ifu ụbọsị na etikasị a na-adọkasị wa na-ejezikwa na-ewele ego mana ife a na-eneta anya bụ ịfụ na ndị a na-ewele ego ndị ọ bụkwa na ndị ndị politishan ụnọ akụsị wa ncha na-ewesi ego na-alụsị ife dị iche iche mana anyị ga-enecha anya ka ịbụ ife na-ebughe ndị mmadụ ji eje ewe ego ọ bịa abụzikwa na elu n'ike na-akwụchiesi ya bụ ego kpemede ndị be anyị ya ka anyị na-enecha anya tata n'anyasị tata ya bụ na mbido anyị anyị ga-ebido n'ine anya sị ka ime ndị mmadụ ji eje eje ewele ego ezili ego n'ebe dịsị iche iche ka ime maka ọ gbasara anyị shinne and o nye ụfọdụ nsogbu ụfọdụ ga-ezi wa ma-elu ike mee wa ma-elu ike kwụchiesie anyị nekwa anya ka ime wa anyị ji na-elu ike akwụchiesi ya bụ ego ọ bụ na onye nwee ezigbo ọrụ shinne ọ ga-alụ ikesia na ọnwa ego ọ na-ana ezune ọ ga-achọkwa na ọ ga-eje jee nala ego zili ego ụfọdụ abụkwa na ọ bụ ụnọ ọlụ ka o je zili ya bụ ego ụfọdụ abụ na ọ bụ ụnọ akụ nke ndị oyibo na-akpọ bank o je zili ya bụ ego kwekwa nkwa n'oge dị ọnwa maybe na nke sị na ọ na-ana ụgwọ ọnwa ka wa na-ewele ya na ife ọ na-ana ọnwa ọbụla o nwekwa ndị ọ bụ na ọ bụzikwa wa sị okay na ọnwa zue ọ nala ụgwọ o jee kwụa maọbụ na ọ zụchaa afịa o jee kwụa ya bụ ụfọdụ ọ bụ na wa chọkwa ịlụ ụnọ wa sị okay ka ha jee n'ụlọ ọrụ a na-alụ ka ha wele ego wele millions wele ego wee wele so na ọ bụ n'ala ife jọ njọ izi ego mana ọ bụ ị ga-ezi ka ị ga-esi wee kwụa ya bụ ife anyị na-ene anya ya bụ ofu ife ọ bụ na ọ bụ ọrụ shinne ụgwọ nwunye ya na naijiria na ga-alụ afụ onye chọ ịlụ manị dịka ụnọ o jee wele ego o nwere ndị ọ bụzikwa na wa na-ewele ego na o nwefu ife wa na-atụ n'anya emee ndị oyibo asị na ya bụ unforeseen circumstances mmiri abaa n'ụnọ o nwere ife ọzọ onye edobe n'ebe ọbụla nke ọ gara imezi bụ maọbụ na ọkụ agbaa ụnọ mmadụ o je chọba ebe ọ ga-esi wele ego maọbụ idokwa ụnọ ahụ maọbụ ijebezi jee bizie ebe onye ọzọ na-akwụ ụgwọ ya bụ ụnọ ife ndị a bụsị ife dịsị iche iche ụzọ dị iche iche ndị mmadụ si ya ee akụnye n'iwe ego ụfọdụ abụ na ọ ma-elukwa ike wee kwụchiesie ibi okoko okoko ụfọdụ mai ofu onye asị na eh, ma- na na ka na na na ka onye ha ka ọ da ụfọdụ ekwena na n'ọfụ wa ama-ekwe ebi ka wa aha wee bi m okoko na okorie na o nwe nke dị ọnwa na o nwe nke na be o bi na ọ- na obu ubuchi nne na m ga-ebikwa ka ya na ọ gba ụgbọ anị dị n'ọnwa ụgbọ anị ọ gba a na ọ gbafu jeep mụ na onwe m ga-agbarịrị ya bụ jeep ya bụ ife anyị na-ene anya bụ ibi okoko ndị mmadụ ga-ewe bịa ndị be anyị anyị na-arịọ n'oge a, tu n'udo onye onye ọbụla ya bie ka ọ ha so ife ndị a ka anyị na-enecha anya tata na-asị na anyị ga-ekwu maka ya ife ndị mmadụ ji ezili ego gbalụkwe ọbụna amarụ ike wee kụa ndị gọọmenti wa alụsịkwa ụlọ akwụkwọ lụsị ụlọ akwụkwọ mana ụfọdụ asị mba na Johnson na nwa ya nọ ụlọ akwụkwọ dị ọnwụ wa kụ 200,000 300,000 ofu term ịsọ kụa mana nke gọọmenti pụ afụ be akwụkwọ dị ka wa adị akwụda ụgwọ ndị nkụzi dị ọbụna ji akwụkwọ ọfụma na-akụzi be asị mba na nwa onye a nọ ụlọ akwụkwọ dị ọnwụ nke a nọ ụlọ akwụkwọ dị ọnụ iwe na-egwe idomine onye ekulu nwa tinye be ikesi wa zu atọ maọbụ anọ ị kwụsịzi ya onye afọ na nni ga-eri o nwere ife ọzọ ọ ga-emezi o jezie je ga-ezili ego ma ka o si ga-akụa ọ bụzịkwa mgba na ọgụ anyị nwesị nwantịntị nsogbu na be eh, mana ụlọ emebi n'anya ya bụ ife anyị bịa ga-eme tata anyị ga-emeri ya ife anyị ekwu tata bụ maka iji ụgwọ ụfọdụ ga-eji ezili ego ọ malụ ike ịpụha n'ime wa na-eje ezili ego wee zili ego na a ga-eji mee ife dị ọnụ ọṅụ ọbụna ya kpụọ anụ n'ime- wa- ikpeazụ ọbụna emene onye na-ewehara unu ya tata bụ nkịta Nwakogo wa na-akpọ nwa ezi mmadụ ofu ife ọzọ bụ na ụfọdụ wa adị analụ ụlọ na wa gbasa ọrụ ikenye ụfọdụ wa lụsị ọrụ wa kpagharịmasịbe jee na wa je beer parlour ụfọdụ ọbụna mgbakwa na-akpa akpa mgba wee sibe ya nni bunye wa hapụ ndị be we n'ụlọ ọbụna wa nọ ilo wa bịa na ego wa alụha ilo ka ọ na ọ bụzia na ego wa ego wa akụ wa na ofu ọnwa ozu na-ewe ga-ebi o nwere ife ọzọ ya ga-emezi ka ọ bụ na ife ọ ga na-emezi bụ o je ga-eje ezili ego ụfọdụ abụ na ọ bụ o nwekwa ụmụaka anyị wa chọkwa ịgba akwụkwọ ya ka anyị na-afụ kịta ụfọdụ eje ga-ezili ego si na ụbọchị wa ga-agba akwụkwọ na ndị mmadụ ga-abọ wa ego uche wa adị nọ na we elo nọ na a ga-abọ wa ezigbo ego wa nọkwa ikesi ya na di na-alụ ọrụ nwunye adị arụ ọrụ di ya eje ga-ezili ego nwunye eje ga-ezili ego ịpụhazi n'ime abụ ezigbo nsogbu ndị mmadụ abọma wa ego wee nweha n'ezigbo ego na ụbọsị wa agba akwụkwọ ka ị ga-esi ga-eje ga-agba akwụkwọ ọbụna i je ga-eneme anya ife i jeko ga-enweha ụbọchị ya agba akwụkwọ kpọrọ onye bie ka ọ ha o nwere ndị agba akwụkwọ baji nọ jee mee nọ nwayọọ nọ dịka ndị ọcha meme nọ ee ezinụlọ nke na ezinụlọ nke wee je ga-agba ya agba akwụkwọ gbaa ya gbaa akwụkwọ wee jee na ọbụna ọma ayọ mana ụfọdụ chọkwa ma okoko na nwa onye eme nke ome nke ọ chọ ka nke dị n'ọfụ ife ndị etinye mmadụ na ezigbo ife a kpọ debt bụ ndị oyibo o tinye ya na ụgwọ ọ ma eli ike pụha ọ bụkwa na imirikiti oge ọ bụghị ife tikpọọ ezinụlọ ọfụ so ife ndị a ka anyị na-enesi anya onye ga-agba akwụkwọ i meme ka ị ha ka onye ha ka ọda i meme ka ị ha meme enena anya na eh, Johnson na agbamakwụkwọ na ndị ụwa ncha abịa ebe afụ ị ga-eme ka ị ha mee o nwene prize wee nye na onye na ka ọ gba akwụkwọ na Naijiria ncha anọ ebe afụ o nwere ị ga-eme ka ị ha anyị ma na obodo anyị e, a sị na obodo bụ igwe ife si ike ife ncha agalazi kịta ofu akpa rice ife ọ dapụhazi ọ bụ na ife ọ dị ọ da mbụ gozie anyị gị ijige goo akpa rice na-abịa ijige emebe na ya agba akwụkwọ kikwa ji si eme i mesie ụbọchị afụ o nwere ejekwa enye prize ma o nwekwa imirikiti ndị mmadụ ọ bụ na wa na-achọ ịgba akwụkwọ na wa na-achọ ini ozu eh, n'ini ozu ọ bụkwa ife na-eti ụfọdụ na na ya bụ izili ego wa ama eli ike pụha n'ime ta ife anyị na-ekwu bụ maka iji ụgwọ ụfọdụ adịghị eli ike apụha na ya bụ ife o nwe ndị ọ bụ na ọ bụrụkwa na wa bụ ọbụna ndị na na ndị nwa anị etosi ga je ga-ezu ike wee je ga-ezie mgbagwa ego zie ezigbo ego na ọbụna ọ ma eli ike pụha n'ime ịma na ịdị anụ ụgwọ ka ndị mmadụ ma na ọ kpọtụka ọ kpọtụka ife ndị a ka anyị na-ene anya tata Hello? Eh, Anyasị ọma Eh, biko ị ghara ikwu gịnị ok gwa anyị afa gị na ebe i si akpọ biko ok daalụ shinne nnọọ anị Mhm. Mm.

ee ya bụ ife bụ ife anyị ncha ga-enecha anya ọ ọ ife anyị na-ekwu bụ na ee nke a bụ n'afọ n'ụlọ akwụkwọ o nwe nke gọọmenti nwe wa adị akwụdị ụgwọ wa akwụ na nke private nke private bụ Hello? University, ee abụọ private, university, ee state university bụ anọ. ee ee nsogbu adị ee ọ- ya bụ iri ezigbo ụgwọ na ọ ga-achọkwa a ga-esi kwụchisie oge m na-eje akwụkwọ na University of Lagos o nwere ife anyị na-akpọ work study program ụfọdụ ụmụ akwụkwọ enyerekwa ndị mụ wa nị aka wa na-alụ ọrụ wa na-eje akwụkwọ wa na-alụzikwa ọrụ ị bịa fụ n'ụtụtụ wa sị okay na o nwe ndị ọ bụ na wa ga-eli ike zaa ụlọ akwụkwọ dokwama library ebe a nọ agụ akwụkwọ ụmụ a- ọ- ọnwa zue maọbụ izu ụka ọbụla izu ụka na-abịa ọbụla ụlọ akwụkwọ enyezikwa ewee nwantịntị ego enyere ndị mụrụ anyị aka ya bụ na o nwere ife ọ na-apụzikwa ụmụ akwụkwọ nwantara ewee nyerikwa ndị ndị mụrụ anyị aka Ee, mana nke anyị ya gajekwu n'izi ego dị iche iche ụfọdụ bụ izi ezigbo ego onye jee na gọọmenti skuul ọ bụ n'afọ private mana onye jemezie private wanụ akwụ millions nsogbu adị ya Hello? anyasị ọma Hello? hello anyasị ọma Ee, anyasị ọma nnọọ ka ebe ọ dị nnọọ ọfụma biko gwa anyị afa gị na ebe i si akpọ anyị biko afa m bụ Daniel Egedu ebe m na ebe m si akpọ bụ Asaba oke nnọọ anyasị ọma

Chineke nwoke a na-abụ onye ọbụla abụ ma nwoke ma ọ bụ nwaanyị na i je ime okeshọn okeshọn ị ga-akpọ ndị mmadụ ka wa bịa rie nri emekarị n'onwe ya. ọ bụrụ na 50,000 ka i ji n'aka abụ nke mmadụ 50 okeshọn ọbụla ị na-eme mmadụ 50 abịa is okay for you. Thank daalụ Chinne. n'iji ezi ego n'iji ịgba akwụkwọ maka akwụkwọ ụmụ ndị gbasị akwụkwọ tupu wa akwụ ụgwọ wee ji wee ji gba akwụkwọ nwunye wee agbasa wee nwunye wee agbara n'otu na ebe ọzọ ebibe ndụ ọ bụrụ ị chọ ini nna gị etu aka gị dị i nie nna gị maọbụ nne maọbụ nwanne ọ bụrụ na ị chọ ịgba akwụkwọ ma ọ na ị chọ ime tradishọnal wedding etu aka gị dị i mee

diọkpa na-agwakwa anyị na ụfọdụ asị na ka o- ụkwụ ogori ha ka o ji atụkwasị di e ụkwụ agbọghọ ha ka o ji atụkwasị di e ịgba anya ya na okorie na o nie nne maọbụ na ọ gba akwụkwọ na ọnwa ino onwe ya asị na nọf ibe sine ya bụ ife ọ na-agwa anyị bụ onye kpọ anyị Daniel na a- Asaba tata na-agwa anyị Ya, ụfọdụ ịfụgazikwa ọ na-akọwazikwa na ụfọdụ adịghị ege ntị e- e- redio o ife ọbụla ihe eme na-ege ntị maka ya ka ndị ugwu ji ka mma ndị gwupụ ha wee bụ ebe ncha na amara ife eme n'obodo nke a bụ ofu iji ife gerike mụ ha na be ka wa si eji ụgwọ ndị mmadụ eji ụgwọ bọọsụ dị mma na bọọsụ na-adị mma ya bụ anyị na-ekwu na ụfọdụ nọ n'ime otikpuo ezinụlọ otikpuo ome na nwunye di na nwunye adịghị anụzi ya ka ọ na-akọwara anyị ofu ife bụ na ụfọdụ na-ebitere ndị mmadụ aka sị na amala onye na amala na m ga-edu ya jee ebili ego na m ga-amala na ọ bụ na amala na ọ bụ na olu n'ike kwụwa na m ga-akwụwa